Beni agatadas e beni agataus ai cust'atobiu nou de Boga Boxi, sa trasmissioni in lingua sarda e atras linguas de Sardinna ca tenit sa punna de torrai boxi a chini traballat po donai cabballu a s'interessu artisticu e culturalli de s'isula nosta. In custa edizione noa puru si boleus contai unu eventu ca faint dogn'annu in Sinnia. Innui s'Istitutu Cumprensivu unu e dus cuncordant una dì spetziali dedicada totu a su sardu, sa dì de su sardu. In s'interi de su mengianu eus sighiu de insoru calancuna faina didàtica cuncordada cumenti de laboratoriu in su centru istoricu de sa 'idda. Una baga pretzisa po ammostai is resurtus de unu tretu longu de formatzioni ca in s'unteri de s'annu de s'iscola at imboddiau is iscientis cun laboratòrius e initziativas relatadas a sa lìngua sarda e a sa stòria de sa Sardinna e a maneras de s'espressai cumenti s'arti de su cìnema e de sa mùsica in sardu. S'eus a contai custa dì praxili cun chistionadas ca eus fatu cun maistras, maistrus, scientis e artistas ca impari ant agiudau po cuncordai unu eventu mannu po promovi e torrai cabballu a sa lìngua e a sa cultura nosta.
Poita seus in Sinnia? No est sa primu borta chi insoma chi traballu in Sinnia, traballu giai tres cuatru annus, poita in Sinnia a pustis de totu su traballu de su tretu didaticu aintru de sa scola affestant fa faint una dì totu pentzara e studiara cun atividadis in sardu. Mùsica, cantus, càntidus, atòbius, contus, giogus, est sa fini, nareus, una manera po afestai totu su traballu chi is pipius ant ant fatu in s'interis de s'annu didàticu cun is progetus chi chi poreus fai po mori de sa lei sa lei regionali e funt is progetus de sa lìnia Insulas e Frailes. Ocannu deu apu apu fatu unu sciacumannu de cosa, Apu cantau, apu giogau cun is pipius de s'infàntzia, de sa primària e po fintzas eus fatu unu spetàculu teatrali cun sa scola mèdia. Una cosa chi mi praxit a nai e chi nau sempri est ca su spetàculu est sa, nareus, s'acabu, una cosa chi est puru una performance chi serbit meda po fai a biri totu su chi si podit fai in su processu didàticu, est a nai imperendi su sardu a tipu una lìngua normali. Una lìngua a tipu s'ingresu, a tipu su frantzesu, est una lìngua chi serbit po fai educatzioni, po imparai a is pipius cali si siat cosa, e sa cosa, su suciu, nareus, de su traballu chi faint is operatoris linguìsticus est pròpiu cussu. Po una vida s'ant nau ca in sardu non si podiat fai nudda, ca fiat una lìngua de tontus, ca is sardus puru cun cun custu contu fiant bessius tontus ca non arresciant a fai nudda, non arresciant a traballai, a pesai aziendas, a pesai arrelatas aintru de issus etotu, in Sardìnnia etotu, invecis fiat una fàula, cantu parit, poita nosu faeus totu cun su sardu in d'una manera normali, in d'una manera naturali e sa cosa prus bella est ca cun is pipius nosu ddis podeus aciungi totu su chi boleus, una lìngua, duas lìnguas, tres lìnguas, cuatru lìnguas, cincu lìnguas e diaderus is istùdius funt iscoviendisi ca cantu parit su ciorbeddu de is pipius No tenit una làcana. Nosu ddi podeus imparai, ddi podeus fai su chi boleus. Infatis is istùdius pedagògicus imoi traballant cun tres lìnguas totus paris, ma deu apu tentu piciocheddus de duus annus chi faint cosa e imperant giai cuatru o cincu lìnguas.
Deu so Federico e oi depo fai su spetaculeddu innoi e dopu depu andai a Santa Barbara a cantai sa canzoni de Claudia Aru Tasinanta e in tundu in su palchixeddu e sa die 'e su sardu esti una die importanti poita si celebrat su sardu. E cumenti una bestixiola.
Mi praxit meda sa lingua sarda, deu dda chistiono fintzas in domu cun maridu miu e cun is pipius mius, ddis imparu a cantai, a chistionai, a arrespundi, poita ca po mei sa nostra lingua est de importu mannu, cumenti de importu sa storia, sa geografia, depint connosci fintzas sa lingua. E duncas cust'annu Valeria m'at incitau meda e apu presentau deu unu progetu totu miu, sempri de in su lasu de sa Regione Sardigna, apu pigau su libru de istriscias chi si tzerriat Gnognosaurus e dd'ant iscritu in Friuli, però Ivo Murgia dd'at tradùxiu in sardu E duncas apu sfrutau custu custu libru de istriscias chi tratat de dinosaurus de specias diversas e chi chistionant tra de issus, s'arrelatzionant, no? E faint fintzas unu pagu arridu poita ca funt unu pagu gnogno, funt tonteddus diaici, no? E intzandus apu aparixau una rapresentatzioni teatrali e apu scritu totus is partis, ddas apu donadas a su pipiu a is pipius E poi impari eus fatu fintzas calencunu costumu, unu pagu de scenografia. Is pipius si funt spassiaus meda, meda, diaderus studiendi, poita ca a s'initziu candu apu presentau su copioni a is pipius ddis apu nau is partis e ddis apu nau, baxei, poneisei impari e fei·mì biri ita ndi 'ogais. E issus ant ant diaderu bogau unu risultau bonu, a sa fini apu fatu calincunu agiustamentu, calincuna curretzioni, però nci ant postu s'ànima, poita ca si funt spassiaus prima de totu. Unu laboratoriu anca is pipius si spassiant 'onat risultaus incredibilis, oi dd'apu biu Si funt ispassiaus meda ca dd'eus presentau in sa Die 'e su Sardu. Nc'est de nai un'atra cosa, ca is pipius ant imparau fintzas gràtzias a is famìlias, poita ca in domu ant istudiau is partis, ant fatu is provas e nci ant cretu, prima de totu nci ant cretu is famìlias ca ant agiudau is pipius e. E totus, de su primu a s'ùrtimu, ant fatu unu lavoru incredìbili, unu traballu incredìbili, ant otènniu unu grandu resurtau. Apu biu prexu meda, meda cumplimentus e seu diaderus soddisfada de de dd'essi fatu in s'Ispàtziu Pitius e de dd'essi presentau oi in custa giorranada chi est meda importanti.
Comente ocannu passau puru ant fatu una recita, est unu traballeddu chi apo fatu deo, Is Gnognosaurs, chi est unu fueddu friulanu, antzis furlan, comente ddi narant issus, chi est abarrau cun su nomini originali furlanu etotu, poita s'autori Dree Venier, Andrea Venier, est unu grandu furlanista e at nau, fintzas a candu sa lingua mia no at essi arrispetada deu no bollu a ddu tradusi custu nomini, a ddu lassai in originali e difatis a mei m'est tocau a ddu tradusi in deretura de su friulanu su libru, poita a s'ora non s'agatàt e mancu s'agatat ancora nemmancu sa versioni in italianu e duncas at tocau a dda tradusi in deretura de su friulanu Circhende agiudu de Dree etotu, amigos friulanos, ditzionàrios, poita issu teniat custa idea, insoma, fintzas a cando non fit arrispetada sa lìngua, de non ddi fai in italianu e duncas at tocau a fai diaici. E funt contus chi issu iat scritu e arregortu chi fiant bessieus in striscias, in giornalis e cosas diaici e poi ddus at pinnigaus a pari e at fatu custu libru e deo dd'apo tradusiu in sardu, seu stètiu su primu chi at cicau sa primu tradutzioni prima de s'ungresu prima de atras lìnguas a dda fata a su sardu, poita collaboramus po unu giornali stòricu furlanista chi est La Patria del Friul, aundi deu femus inviau in Sardigna e contamu is contus de sa Sardigna, si ddu mandamus in italianu issus mi tradusiant in furlanu po bessiri in custa rivista e in custu giornali e intzandus aici etotu eus fatu cussu liburu. Su libru in Friuli est andau beni meda, tanti est berus chi at sighiu, issu nd'at fatu atrus voluminis, ant fatu cartonis animaus, ant fatu album de colorai, e insoma, mostas, spetaculus, e est stetiu unu bellu movimentu. Cun su sardu si seus frimaus a su primu numeru sceti agoa no est sighiu, però aici etotu innoi est andau beni, est unu traballeddu chi est praxiu a mannus e a piticus, Poita est spassiosu, poita Dre est aici puru, est un'omini spassiosu e duncas si bit custa cosa puru, dd'agatas in su traballu de issu e duncas innoi puru at tentu unu bellu sucessu e dd'emus fatu cun s'editori Condaghes, s'agiudu de sa Provincia 'e Casteddu e dd'emus presentau in sa Provìncia 'e Casteddu, in su Contzillu e innoi puru, torra a nai, fiat andau benixeddu. Duncas est stètia una bella esperièntzia e in Sinnia seu contentu chi dd'apant scioberau giai duus annus po sa rècita cun sa scola, duncas seu cuntentu, torra a nai, Sinnia est una bidda nodia e fait unu bellu traballu, no sceti in Sinnia in totu su Campidanu, in totu sa Sardigna, si serbit meda, si serbit meda a fai custus traballus poita Est una cosa giusta poita po chi sa lìngua nosta potzat bivi in su mundu de oi, cun sa modernidadi, s'atualidadi de is cosas de sa vida de oi, no cumenti una cosa de unu museu. Immoi seus fendi una una cosa de teatru in sardu. Custa recita parlat del fantasma di Canterville, de Duennas, e deu seu Bobbori, in sa rècita. A mei mi nant Aisha, seu sarda al cento per cento, ma tengo origini senegalesi. Oi seus fendi sa die sa dì de su sardu e insieme a sa crassi mia eus fatu una rècita de su de su fantasma de sa duenna de Canterville. Ambientada innoi in Sinnai. Feus cussu, scrieus, recitaus, castiaus is recitas de is atrus, insoma una dì po una dì allegra.
Po nosu operadoris est una soti manna cussa de traballai cun is iscolas poita craramenti po nosu est dificili a si fai Nc'est genti chi s'accostat anche nosu po po domandai servizius, po domandai cali siat cosa in s'uffiziu linguisticu e su traballu cun is iscolas in intamis esti sa forsis sa sa faina prus manna chi podeus fai nosu poita est cussa chi si donat prus spera po su benidori. No esti cosa de totu is comunus po mala sorti a tenni maistas chi Podint donai mancai un'ora de su de su de litzionis insoru po po si fai intrai e a ddus agiurai, poita nosu no seus maistus, craramenti nosu agiuraus donaus is ainas po fai custu po custu traballu e no esti comunu a totu is comunus. E sceti gratzias a custu traballu si podint otenni arresultaus cumenti cussu cumenti cussu de oi. Seu ussinesa e duncas a biri totu custus pipius oi a fai festa esti una cosa de de importu mannu, Fiant totu prejaus e seu prejada deu puru. Ite eus fatu oi? Oi nc'est stetia sa dì de su sardu, ddu scieis, e deu apu traballau cun is pipius me is iscolas in custas cidas po circai de fai andai totu beni custa diri. Eus traballau cun cun is classis de Santu Sidori e de Pratza Scola. Eus fatu unu sciacu mannu de cosas, biu is coloris, is animalis, s'alfabetu, custas cosas cun is pipius, ma eus fintzas imparau is cantzonis oi de Claudia Aru po po dda cantai totus impari. In mesu a totu is cosas chi mi praxint fai nc'est puru custa cosa de sa lingua sarda ca est intrada in sa vida mia candu fia giai manna poita deu no dd'apu mai chistionada in domu, ma dd'apu imparada e su messàgiu ca bollu donai a totus est ca nc'est sempri tempus po po imparai custa lìngua, chi est una lìngua comente a is atras, si podit imparai cun is librus, studiendi, comente apu fatu deu, e sigu studiendi e imparendi. Po certu su ca m'at agiudau meda est stètiu sa mùsica, ascurtai is maistus ca primu e mellus de mei ant imparau custa lìngua e m'ant agiudau a scriri e a agatai puru ideas po scriri cantzonis. Sa missione cosa mia est agiudai a totu sa genti chi fiat cumenti a mei, chentza su sardu, a ponni su sardu in sa vida insoru. Ci funt totu custus piciocheddus ca funt aici prexaus, aici allirgus, chistionendi sa lingua sarda est un'onori mannu meda po mei, poita ci funt traballus chi fais po dinai e atrus traballus chi fais po amori, custu est su traballu chi m'at pagau de prus, creu, in sa vida mia, poita a ddus biri aici prexaus cantendi is cantzonis chi apu scritu deu e candu ddas apu scrita no ddu scidia ca podiant a arribbai aici atesu, aici atesu 'olit nai in corus aici piticus ma aici mannus puru. Chi apu agiudau a calincunu a chistionai su sardu e a amai custa lìngua, 'olit nai ca calincuna cosa de bonu dd'apu fatu in sa vida mia. Is bixinus mius. M'ant domandau su prexeri de biri chi benia oi a Sinnia a fai biri cumenti si fait su casu e s'arrescotu in su modu pastorali. A mei custas cosas mi funt sempri pràxias de piticheddu e apu acetau. E oi seu innoi e apu e apu fatu custa custa esperientzia cun is pipius, una cosa bellissima e dd'ia a torrai a fai fintzas crasi. Su sardu est una cosa chi a mei m'apartienit, aparteniat a nonnu miu, a bisnonnu, a babbu e su sardu est una unu fueddu importanti, soprattuttu po nosu po chini nci biveus. in Sardegna. Seu su presidente de su Coru Serpeddì Sinnai, chi cumenti scopu principali de s'assotziatzioni tenit cussu de cantai in sardu campidanesu. Oi eus pentzau, giai de meda tempus eus pentzau de proponi unu progetu a sa scola primaria e segundària de Sinnai, no? Su progetu riguardat cuatru esibitzionis, cuatru diversas manifestatzionis de acanta proponeus is cantus, ripetu, campidanesus chi podint essi anninnias, cantus de amori puru, cantus po is pipius in modu particolari. Eccu, est una cosa chi eus pentzau de meda tempus e imoi seus circhendi de dda portai a termini. Cuindi eus a fai, aintru 'e ocannu cuatru esibitzionis in diversas scolas acanta ant a boli is dirigentis scolàsticus, no. E nosu seus disponìbilis a fai custa atividadi cun is pipius, fintzas poita si seus acataus cantu est difìcili a portai is piciocheddus a cantai in sardu in unu coru o comunque in d'un'altra assotziatzioni teatrali o comunque in cualsiasi atividadi Chi si potzat chistionai in sadru. Deu su sadru dd'apu connotu de babbu miu, apu imparau prima su sadru e dopu s'italianu in iscola. Però immoi est su contrariu. Immoi est sutzedendi su contrariu, cioè is pipius imparant prima s'italianu, eventualmenti s'inglesu e dopu su sadru. E intzandus una sotziedadi chi no connoscit su passau no tenit meda tempus po su chi benit, po su tempus benidori. Custu est unu progetu sperimentali cun sa scola e pentzu chi arrispundint a la grande sempri poita deu atrus pipius apu tentu a chi fai e connoscint fintzas is cantzonis nostras giai de imoi. Quindi pentzu chi arrispundint cumenti s'ispetat.
Is pipius bivint cun meda prexeri s'imparu de su sardu chi feus aintru de Unu binti classis cust'annu e nc'est fintzas in pratza iscola ddu feus po una un'ora a sa cira po totu s'annu. Seus arribbaus fintzas a scriri su curriculu scriendi is punnas de de diversas ordinis de iscola. Po nosu, eus cumprendiu ca a is pipius praxit meda su sardu, a is mannus puru arribat po mesu de is pipius sa passioni, su chi oleus fai cun sa dì de su sardu est circai de essiri de sa scola po fai bivi, po fai cumprendi a is mannus puru ca bisongiat chistionai cun is pipius, desinunca su ca imparaus nosu a custus pipieddus abarrat sceti aintru de sa scola. Gràtzias a is leis regionalis, sa bintiduus de su duamilla e dexiotu, e gràtzias a su contributu de su Comunu de Sinnia e a sa gana, a sa passioni chi tenint is maistus aintru de sa scola, seus arribbaus a fai su sardu, a imparai su sardu a meras pipieddus. E si seus acataus ca depeus andai innantis e spereus de podi cumpratziri custa esperièntzia fintzas cun atras scolas. Seu innoi poita ca apu lìgiu po sa dì de su sardu su libru cosa mia, chi est Mommoteddu, su mustrixeddu chi no olit dromiri, e apu fatu una ligidura animada, est a nai, deu lìgiu cun is pipius e giogu cun issus in s'interis chi seu ligendi. Po me custu est giai su de su segundu annu chi traballu in sa dì de su sardu de Sinnia. Deu traballu in Sinnia puru ca seu operadori linguisticu e traballu cun is iscolas. Depu nai chi deu apu biu unu tretu de crescida de is pipius poita ca essendi ca ddu faint giai de tres annus, assumancu cun mei de tres annus, potzu biri diferentzias de candu ant incumentzau a oi. Su primu annu mancai incumentzant a ddu cumprendi, su segundu annu incumentzant a ddu chistionai a ddu chistionai, e a su de tres annus ddu chistionant e ciaciarraus impari. Apu scritu custu libru Mommoteddu po po ddus fai acostai is pipius a su sadru, poita ca po mei su sadru est sa lingua mia, sa lingua nosta, sa lingua de su logu aundi seus nascius. Traballendi cun is pipius, cun is piciocus, mi ndi acatu sempri de prus chi a dolu mannu est una lìngua chi seus perdendi, chi no feus calincuna cosa de prus mannu, prus ca totu chi no ddu fait sa, chi no ddu faint is entis chi ddu depint fai, s'arrischiu est cussu de ddu perdi. Deu traballu cun su sardu a venticuatru, duncas po mei est una tarea, est una punna cussa de de portai su sardu aintru de is domus de sa genti e de is pipius, poita ca su benidori funt issus immoi. S'arti mia est sa fìsica, e prus che totu s'imparu de sa fìsica e sa fìsica de s'universu. Oi seus innoi a Insigna e deu apu fatu unu laboratòriu asuba de sa fìsica fata in sardu, contada in sardu, po circai de ndi pesai una connoschèntzia noa de su chi sa fìsica si contat asubra de is stellas e is steddus e sa mecànica cuantìstica, duncas sa fìsica de is particellas. Eus imperau sa limba sarda, is contixeddus, is contus de s'antigòriu, ma dd'eus torraus a fai in d'una manera noa, imperendi sonus, rimas, esperimentus de conca. Custu est de importu mannu poita ca est arrelatau a su sentidu chi portat su sardu de limba chi ndi pesat pintaduras, ndi pesat imàginis e duncas est una limba chi si fait pentzai de una manera noa. Custu no est feti s'arresultau de is circas cosa mia, de is circas de is chi imperant sa limba e studiant sa limba cumenti a mesu de pentzai, no feti mesu de comunicai, ma est puru s'arrelata chi chi su sardu tenit cun mei, e deu cun su sardu etotu, ca po mei su sardu est no feti limba, ma est su coru, is arrexinis, est una cosa chi partit de mei e deu mi ndi seu pesau asubra de su sardu, seu stetiu pesau in sardu, cresciu in sardu, Pentzu in sardu e su sardu est una una ricchesa manna chi nosu teneus e chi podeus imperai a totu dì po pentzai in d'una manera noa a s'universu e a sa vida cosa nosta.
M'est praxiu meda a essi biu su chi est sussèdiu a Insigna totu custus pipieddus, a parti ca est bellu a biri cantu arrennescint a essi prexaus is pipius, a tenni custu custa luxi in is ogus. e a essi cuntentus de su chi funt fendi e e in custa dì cantu funt praxerosus de de partecipai a custa festa de sa lingua nosta, cantu issus càstiant cun curiosidadi e a custa chi diventat unu pagheddu una nareus una manera de comunicai chi po issu E abarrat posta a una parti, issus dda bint unu pagheddu forsis cumenti su chistionai de is mannus e cumenti est sussediu fintzas a mei candu fia pipiu, su su de essi postus a una parti, forsis ddi donat prus gana de circai de cumprendi de de de imparai e de e de imperai e de pigai in is manus una aina chi po issus Est ancora chitzi, nareus, a su mancu a segundu de su chi custa sotziedadi anca biveus at detzidiu de de adotai cumenti a orientamentu, nareus, duncas, diaderus bellu a essi spettadoris de de de custas emotzionis fortis Deu apu, est una gherra chi apu unu pagheddu cumbatiu de candu, de candu apu cumentzau a essi matucheddu, candu fia pipiu dda biu cumenti a issus, poita candu fia pipieddu deu puru cun totu ca no si chistionàt prus meda, però is mannus ant sempiri circau de si portai a a a chistionai in italianu poita ca fiat prus curretu, poita ca fiat prus eleganti, poita ca fiat sa manera giusta de chistionai, de si presentai, sa manera prus, nareus, educada fintzas, ma nosu narant fintzas ca chistionai su sardu fiat maleducatzioni, fiat una manera de de ponni a una parti, chi si faiat cumparri cumenti Personas prus pagu elegantis, prus pagu finis, est unu pagheddu unu precuncettu chi est abarrau fintzas a immoi e deu apu circau invecias de, po cantu m'est capitau, de de promovi su sa lingua nosta, intantis poita ca cumenti principiu is is populus chi chi 'onant importantzia e chi proteggint is arrexinis insoru fintzas Nareus in su mundu funt is chi tenint prus sperantzia de cresci e de tenni svilupu de dogna diretzioni, includiu cussu economicu, includiu cussu de su progressu, includiu cussu culturali. Duncas invecias a cuai is originis est unu sinali de debilesa e de. Fintzas de depressioni deu potzu nai. Apu tentiu sa sorti de essi po una legisladura in Consillu Regionali, apu presentau sa proposta de lei, apu traballau in Commissioni po dda curregi e po dda ponni in setiu e poi seu stetiu su presentadori in Consillu po cussa chi poi est stetia approvada siat de sa de sa maggiorantzia siat de s'opositzioni intzandus e immoi est una lei chi insomma sustenit sa lingua e is arti pròprias, est a nai fintzas sa poesia de improvisatzioni, su cantu a tenore, sa musica de is launeddas, su cantu a cuncordu, sa musica strumentali, insomma totu su patrimoniu de oralidadi chi teneus in manera aici arricca, poita est diaderus arricca su chi tenit sa Sardigna e chi est stètiu sèmpiri cunsiderau pagu a su mancu in àmbitu legislativu e istitutzionali.
Beh, su sadru po mei, arrexonai in sadru est totu un'atra chistioni chi arrexonai in italianu. A mei arrexonai in sadru m'arregorant is tempus andaus, is tempus de piciocheddu, is tempus de babbu nostus, de nonnu nostus, is ambientis e is imaginis antigas. Po mei su sardu est de candu apu, mi nci seu torrau a ghetai a sa fini a su sardu, poita deu puru apu connotu sa censura, in sa scola apu connotu sa censura In sa sociedadi non si podit nai eia, non si podit nai cussu, non si podit nai cuss'atru. E po mei immoi est una lingua de famiglia, de siguru, est una lingua de traballu puru, poita a sa fini deu ddu fatzu po amori de de sa lingua, de sa Sardigna e de de su fatu de essi sardus a sa fini, perou po bivi tocat a traballai puru e seu arrennesciu in custus dexi, cuindixi annus chi Insoma, mi nci seu torrau a ghetai a totu custas chistionis, poita sa fini torrant a pillu unu sciacu mannu de chistionis, arti, musica, totu su chi est acapiau a sa lingua ndi torrat a bessiri a pillu cun sa lingua etotu. Est unu traballu puru e immoi deu seu una partita iva e bivu chistionendi in sardu traballendi in sardu faendi curtura in sardu. Po mei su sardu oi est fintzas unu traballu, craramenti, a parti totu sa chistioni a pitzus de s'identidadi chi ddoi esti a in giru, però tocat a nai fintzas chi oi cun su sardu si podit traballai e custu esti de nai fintzas a is giovunus, a parti mei ca seu mancai prus ormai seu unu pagheddu prus prus mannu, fintzas prus giovunus, in manera chi potzant essiti, nci potzat essiti sempri prus. maistus, sempri prus operadori, sempri prus genti chi potza traballai cun su sardu e ddu potza trasmiti a is pipius e a is chi ant a benni in su in su benidori. Pensu ca una diri cumenti custa de oi podiri essiri de importu mannu no sceti po Sìnnia, po is pipius de Sìnnia, ma fintzas po is mannus, poita is mannus binti ita podinti fai fintzas is pipius candu Nc'est calincunu chi creiri in cussu chi podint fai e est de importu fintzas po is atras biddas, poita cussu su chi speraus nosu est ca custa dì podit essi fintzas fata in atrus logus, innoi in Sardigna, poita su sardu est una lìngua e su sardu si podit chistionai Depit essi chistionau in dònnia logu e in dònnia manera, e no depeis tenni bregùngia nemancu unu de chistionai su sardu. Potzu nai chi custa manifestada chi faint innoi in Sìnnia est una cosa de importu, poita ca apu biu sa pratza prena, gei ocannu est prus prena de ocannu passau, e duncas 'olli nai ca a is pipius, a is maistas, a is iscolas, a sa genti su sardu praxit, e portat sa genti a sa pratza, est una cosa pròpriu chi mi fait prexeri a dda biri. Est importanti, prima 'e totu, po nosu. E innantis de totu po nosu, poita seus sardus e sa lìngua no funt sceti fueddus, est una crai po cumprendi sa realidadi chi portaus in giriu nostu, bivi beni in su mundu nostu, in sa terra nosta, poita est sa manera nosta de castiai is cosas de su mundu, de essi in su mundu, sa manera nosta de fai e de cumprendi is cosas. E finas d'eu, ma nai po is atrus puru, poita candu andaus foras podeus scambiai cun is atrus e seus sigurus ca seus arricus, ca teneus una storia e scambiaus prus beni puru, nareus a sa propriu artaria chentza de cumplessus de inferioridadi o superioridadi, a su propriu livellu, nareus, de totus is atrus. Duncas, torru a nai, est una faina de importu mannu e mi ndi prexu e seu cuntentu meda. Oi est una dì bella, bella meda ca m'apo a arregordai po totu sa vida. Po custu torru gràtzias a is maistus ca ant isceberau is cantzonis mias, a is pipieddus che ddas ant imparadas, a s'amministratzioni comunali e totu sa genti ca at agiudau a fai sa dì de su sardu e iat essi bellu ca in totu is biddas de sa Sardigna eus a agatai una dì de su sardu. Sa spera nosta, sa mia e de is collegas chi portant chi chi mandant a innantis custu traballu est de non si frimmai mai, de ndi diventai sempri prus importantis, de circai de coinvolgi atrus comunus chi creint in is proprius cosas in cui crieus nosus e quindi de fai mancai, iat essi bellu fai una die 'e su sardu impari a atra genti.
Immoi sciu beni ca no seu una chi chistionat de candu femu pitichedda, custu ddu sciu, m'amancat, ma mi praxit meda, sempri de prus. Po mei su sardu est vida e po mei est vida, po mei est mexina, po mei est totu su sardu. Una lingua ca mi fait prexai.

Po cust'atòbiu puru eus acabau. Gràtzias po s'ai sighiu cumenti sempri e si torraus a biri sa cida chi enit cun d'unu atòbiu nou de Bogaboxi. Chi in s'unteri si 'oleis sinnalai eventus, fatus, acuntèssius, dìnnius de essi contaus, ddu podeis fai scriendusia una lìtera a bogaboxi puntu tv sitzigurru gmail puntu com poita seus innoi, prus che totu, po intendi sa boxi de bosatrus.